aa n kɔrɔ aa ko n'i ye surugu ye naji feere la min b'a kɔnɔ bato bɛ bolo kan siga t'o la a fasilibaa ka fɔ la nin ye kunnafoni ye ka bɔ eh, batuwari kɔnɔna na ayiwa ko misiko sogoko gɛlɛya o bɛ batuwari kɔnɔna na nin wagati in na han aa siga t'a la dɛ sogoko gɛlɛya o hukumu k'o bɛ batuwari kɔnɔ awɔ a ko fula minnu bɛ ka misi gɛn ko est-ce que an tɛna fɛɛrɛ kɛ ka fulaw yɛrɛ fara sogo ko in kan ee o gɛlɛya mɛ dɛ aa n kɔrɔ ɛ ka sogo b'a fɔ k'o se fulaw ma aa n kɔrɔ nin fasilibaa in ka fɔ la sa aa o dɔrɔn tɛ dɛ ayiwa nin ye folikan ye k'a ladi groupe média mɔgɔw ma ka taa fara énergie tv ni énergie fm mɔgɔw kan olu kan ka fo a yɔrɔ foli belebeleba kan ka d'olu ma ɛɛ burama sanɔgɔ sanɔgɔkɛ Ahan. n'i ko ten an bɛ foli lase bɛɛ ma Ɔhɔn. an kɔni bɛ an ka f- eh, kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma Siga t'a la. kunnafoni bi kunnafoni an bɛ don babu kɔnɔna na Don a kɔnɔ. an donna babu kɔnɔna na sa Awɔ. fɛn min ye communiqué ye an b'o di mɔgɔw ma Siga tɛ. Eh, jalakɔrɔji mɛri Awɔ. ɔ, o kɔni y'a jira k'a fɔ sa Eh, ale ka sigida o gudɔrɔn yanfan o kan ka dilan o dilannen kɔfɛ sa ah. fɛn min ye ɲɛmaaba ah. mankan nana wuli o la a fɔra ko wari dɔ tununna ni ko o sele kumalaku ko don ah. ɲɔgɔn na ten ba pali ba n kɔrɔ i filɛ ka nin min fɔ nin ye awɔ a dilankun b'a la dɛ siga t'o la dɛ a sinɔn jalakɔrɔji sira in ba pali pa n'i bɔra a bɛ komi i bɔra dugu jukɔrɔ n ko kabako don n kɔrɔ o fɔlen kɔfɛ sa fɛn min ye misabugu ale pɔnda kɛrɛfɛla fana na ten cɔ ye jɛgɛba bɔ wara ji kɔnɔ n'i ka taa dugutigi yɛrɛ minɛ tɛ jɔ ye fo ka dugutigi bulon na fo dugutigi bulon na an kɔrɔ awɔ kuma tɛna siran ni fara o yɔrɔ la yen sa kosɛbɛ fasiribaa ka fɔ la k'a fɔ ko nin ye jɛkulu ye jɛkulu minnu n'u lakodɔn bɛ mali in kɔnɔ yan kosɛbɛ n'o gurupu tɔgɔ ko AGBM AGBM k'olu kɛ bɛ ka wele bila mɔgɔw ma kosɛbɛ zɛ yirimajɔ zɛrini kɔnɔna na Ɔhɔn. ko farikolo ɲɛnajɛ belebeleba b'u bolo k'o Awɔ. da jama kulo kan Ɔhɔn. à partir de 15 heures Awɔ. a k'an bɛɛ la ka ɲɔgɔn sɔrɔ yirimajɔ zɛrini na han Ahɔn. ne ko ɛɛ n dɔgɔ Ɔhɔn. AGBM yɛrɛ ye jumɛn de ye AGBM olu nanen bɛ mali in kɔnɔ yan anw dasaw lafiyali kama o jumɛn anw dasaw lafiyali kama dasaw awɔ maa kunbaba ninnu kɛ voilà belebeleba ninnu awɔ awɔ awɔ voilà AGBM ko Awɔ. ko dasaw lafiyara olu nanen u ka yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ kun bɛ min kan bamakɔ yan tubabuw nanen bɛ farafinw ta k'u don baaraw la. ɛɛ n dɔgɔ. a bɛ n'a fɔ kuma fɛ k'i dun. a kuma. ɔ yanni o cɛ sa. an bɛ don ne yɛrɛ ka kote fanfɛla la. an ka taa o fan fɛ. AGBM sa. o de ye maaba maaw ye maa minnu ye maa belebelebaw ye. wayi nɛgɛtalaw don farikolo ɲɛnajɛ kɛbagaw don. o don. ɔ olu de farala ɲɔgɔn kan sa. fɛn min ye nɛgɛta ye ne ye farikolo ɲɛnajɛ siga t'a la olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka mɔgɔw farikolo ɲɛnajɛ o ye tiɲɛ ye n'u ye mɔgɔw farikolo ɲɛnajɛ ta fɛn min ye nɛgɛ belebeleba k'o ta k'o fara ɲɔgɔn kan adamaden kelen ka kilomɛtiri bi wolonwula ta hmm. o bɔlen kɔfɛ u bɛna bras de fer belebele mun fer bras de fer fer jumɛn pasilikɛla an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ kɛ bras de fer belebele o Ɔ. organiselen don ye aw ee n kɔrɔ ne tɛ s'o la Ɔn. n dɔgɔ k'a fɔ ne tɛ s'o la bras de fer vraiment sanɔgɔ sanɔgɔ kɛ Ahan. nin waati in na sa an bɛ don babu kɔnɔna na hali sisan Awɔ. n'an y'an bolo don balan kɔnɔ sa an bɛna bɔ ni kibaruya jumɛn de ye bi Eh, fɛn mun ye mali kɔnɔ dumuniko gɛlɛya o kɛn bɛ o kɛn bɛ yafa b'a la siga t'a la n'i taara dumuni sanyɔrɔ la u bɛ fɛn dɔ f'i ye e yɛrɛ tɛ fɛn mun faamuya i t'o dɔn donc gouvernement y'a jira k'a fɔ ko vraiment mali bɛ yɔrɔ min na i ko bi mhm. kɛnɛma dumuni o ka ca ni sokɔnɔ dumuni ye maa minnu bɛ dumuni kɛ sokɔnɔ sa o man ca kosɛbɛ bɛɛ kɛra kɛnɛma dumunikɛla ye ah, o de kama sisan kɛnɛmala la sa olu ye wariw caya dumuni ko la o tuma na n'an m'anw fara ten a man ɲi dɛ n dɔgɔ ah, n kɔrɔ n yɛrɛ taara i sigilen sɔrɔ restaurant dɔ da la kunun ah. aa il paraît que i yɛrɛ tun bɛ k'i bolo nɛmu dɛ ee a to n ka nɛmu a to n ka nɛmu aa Awɔ. nin ye gafe ye ka bɔ guvɛrinora kɔnɔ Awɔ. ayiwa ɔkɔlidenw ka ɔkɔli taabolo Mhm. aa ɲinan ta in kɔrɔ Mhm. a kuma cayalen bɛ dɛ A cayalen bɛ. ko année blanche mun blanche aa n dabali ma ban nin ko in na wa Kabako don dɛ. aa n kɔrɔ ɔkɔlidenw Mhm. denmansaw diminen don Ɔhɔ. k'a sababu kɛ ko mɛtiriw ban bɛ ka kalan kɛ u denw kun kosɛbɛ k'o ye gɛrɛfu ko ye Mhm. gɛrɛfu in yɛrɛ o Awɔ. a bɛ mun de kan n kɔrɔ aa burama sanɔgɔ sanɔgɔ kɛ n'i ye n ɲinink'o la sa n bɛ n da don o la dɔɔni ka sabu kɛ k'a fɔ ko mali y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye an bɛ den minnu kalan anw denw de don maa si den tɛ eh, mali ɲɛmaw olu k'u hakili to ɛkɔlimɛtiriw eh, la sa ɛkɔlimɛtiriw k'u hakili to ɛkɔlidenw na ɛkɔlidenw fana mana kalan u hakili to u fadenw na